ndị be anyị anyị abịakwana ka anyị si abịa anyị chọrọ ikene gọvanọ Anambra steeti na ndị ACTDA ọkachasị ndị ministry of environment anyị bụ ndị ọdachi dabidere n'ọnwa gara aga ụbọchị ndị ACTDA bịa wee bịa chụpụsị ụmụ akwụkwọ bi na Dubai Lodge dị na Ifite Ọka a wee sị ka anyị kenee ha maka ka ihe ahụ bịa mee na na fraịde ụbọchị fraịde a bịa chụpụcha ruo na wenesde ya chineke wee mee amara ụnọ wee daara onwe ya ghara imerụ onye ọbụla arụ onye ọbụla wee pụta n'arụ isi ike ya ka anyị ji wee sị ka anyị kenee mm, His Excellency Charles Chukwuma Soludo na mbọ niile ọ na-agba na Anambra steeti wee kenekwa ndị ACTDA ndị gbatara anyị ọsọ enyemaka n'agbanyeghị na ọ bịa fịatụ arụ mana anyị bịa na-asị na Chineke bịa mere anyị amara o nwerọ onye nwere ihe nsogbu ọbụla anyị nọ na Ministry of Environment ebe a sị ka a bịa nyekwa anyị ego anyị fọrọ afọ ka onye ọbụla mara nke o ji wee shiri isi anyị na-asị ka anyị sị ha daalụnụ na nke ha mere erika anyị na-ekenekwa chineke onye ji ha wee kwara ngwa ọrụ wee na-asị ka chineke gọzie onye ọbụla n'aha jizọs amen ndewo maazị ndewo kee ka i me adị m mma Ah, anyị chọpụtara na i so na ndị ihe ọdachi dabidere na Dubai Lodge dị n'Ifite ya agwa nwa anyị ka ihe niile si wee mee wee wee gwakwa anyị ka un- ebe unu jedobe na kịta a nọ okay i melụ mma na mbụ eji m ekene wee bịa Ọ ọ bụ n'uche mmadụ anyị amaghị ihe anyị ka na-ekwu kịta ndụ ahụ ka a na-agụta ndị one nwụrụ mana chineke ekweghị na ọ ga-adị n'ọwụ gosi na aka chineke nọ n'ime ya ihe mere eme emego o mere eme emego na ụlọ daanụ n'etiti ọ dago ka anyị si ka o si kwụdo kịta anyị nọ na gọọmenti haus anambra steeti ebe anyị nọ- ka anyị nọ kịta ka anyị malụ a solushon mara ihe solushon ka a ga-esi wee mie kịta na a kpọfechago anyị niile edecha anyị e desigo akaụntụ desi ihe niile so anyị na-echezi ka ka e nye anyị ego anyị ka anyị malụ ihe anyị ga-eji ego anyị mee because ka o si wee kwụdo kịta ụfọdụ enwerọ ebe ha bi ụfọdụ na-akwụgharị na-achọ ego ka anyị dịbe ka onye ọbụla nweta ego ya jee chọọ ụlọ kwụọ ụgwọ ụlọ ebe ọzọ jee biri eji m ekele wee bịa na mmadụ ka e ji aka ana m ekele gọọmenti Anambra steeti nke bụ onye isi oche ya bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ọ na-eme mma ọ na-eme mma na-ekelekwa ngalaba ministry of environment nyekwara anyị aka wee na-achụ na ihe nke na anyị nwetara ihe anyị na-achọ anyị na-ekelekwa ha na-ekelekwa ndị niile wepụtara onwe ha arụ ụka na-afụrụ ihe gara nke ọma na-afụrụ ihe gara nke ọma ọ mmadụ ka e ji aka ọ mmadụ ka e ji aka ọ bụrụ na gọọmenti agbakwutere anyị anyị amara ihe anyị kara ime anyị amara ihe anyị kara ime anyị na-ekene chineke ole o si wee dị ele anyị na-asị ka onye nwe anyị gọzie unu chebe unu n'aha jizọs amen daalụ